Gan ach aon chluiche amháin buaite acu, bhí géarghá ag Ard Mhacha agus Áth Cliath le bua sa tsraith Lidl. Chaithfeadh foirne na hamhrachta leo an lá i mbabhta a cúig le deis a thabhairt dóibh féin teacht slán ó ísliú céime. Mac Dara Mac Donncha a bhí i mbun tráchtaireachta.
Ard Mhacha ag iarraidh liathróid a oibriú amach ó an ceann sin curtha amú agus tugann seo seans anois do Bhleá Cliath agus an ceann sin curtha ar aghaidh. Tá Orlagh Nolan anois seilbh ag Orlagh. Orlagh, cic tugtha ard agus ó buaileadh an cuaille. Faighte ar ais ag Orlagh arís, Orlagh lena ciotóg an t-am seo, an cúl, bhuel, taispeánann sé sin rud amháin, lean an liathróid isteach, cá bhfios céard a tharlódh. An chéad iarracht bhuail sé an cuaille ach ar ais agus í snoite isteach. Bleá Cliath ag teacht anseo arís anois, Kate Sullivan, an ruathar ag Kate, bhuel tá sí gaibhte isteach in cineál cul de sac, buailte ar ais aici go Laura Grendon agus í buailte ag Laura thar an trasnán. Ard Mhacha ag teacht arís anois Bláithín Mackin. Is cinnte tá feabhas tagtha orthu. Deas ansin ag Bláithín Mackin. Fanacht anseo anois agus Ard Mhacha ar an ionsaí arís. Níl ach an cúl sin eatarthu. Trasna ansin ag Lauren McConville, Lauren McConville ard agus bhuel bhí siad cúig chúilín chun deireadh tráth dá raibh sa gcéad leath. Tá sé sin laghdaithe anois go péire. Ó, pas deas isteach sa spás anseo agus an bhfuil seans go bhfuil imreoir tugtha chun talún. Réiteoir cic éirice atá ann do Bhaile Átha Cliath. Brianna Mathers sa gcúl agus Orlagh deas simplí isteach sa gcoirnéal. Agus tá ceithre chúilín eatarthu arís eile. Anois an mbeidh ar Ard Mhacha cúl a fháil? Ceapaim go mbeidh. Liathróid ag dul isteach ansin. Faighte ag an tosaí agus, bhuel, tá cic éirice eile. Tá Abby Shiels sa gcúl. Seo thagann Kelly. Ah, deas. An-deas. An-chic. Anois. Deabhal mórán atá eatarthu anseo anois. Díreach cúilín amháin. Baile Átha Cliath ag teacht arís. Pas ansin trasna an ceann sin buailte agus í buailte go hálainn ansin ag Kate Sullivan. An ruathar seo an ceann sin go Á bhuel b'fhéidir dá mbeadh sé sin scaoilte ar aghaidh go mbeadh go raibh seans ar chúl ar feadh soicind ach tá an tseilbh fós acu. Seo tá seans ar chúl. Á an tsábháilt ag an gcúl báire. Ard Mhacha ag teacht arís agus bhuel anois caithfear é seo a ghlanadh. Réiteoir ag dul isteach an tríú cic éirice anseo Gregso. Tógann sí a cuid ama. Agus téann sí go dtí an taobh eile agus é báite aici arís eile, díreach cúilín eatarthu. Níor ndeachaigh sí go dtí an áit chéanna is a chiceáil sí an chéad cheann. Ard Mhacha ag teacht arís agus a ceantar go ritheartha trasna ag Caroline O'Hanlon. Nó tá sé gearrtha amach. Tá sé ag Caroline O'Hanlon anois. Faighte ag Caroline arís, sé sin go dtí an chiotóg agus ní don chéad uair, éacht déanta ag Caroline do Ard Mhacha. Agus Ard Mhacha imithe chun cinn. Bleá Cliath ag iarraidh a theacht anseo anois. An seilbh fós acu. Órla Nolan ag teacht isteach ansin, dhá chúl scóráilte ag Órla, bhfuil sí chun cúilín na cothrom a fháil? Go deimhin tá! Ard chic ag Órla Nolan. Teacht aniar léirithe ag an dá fhoireann anseo. An cic amach buailte, an bonnán buailte so pointe an taobh anseo, críochnaíonn siad cothrom.